Pachiyambi, a Banda ndi mkazi wawo Madalo adali chitsanzo chabwino mu dera mwawo ndipo adatsegula bizinesi yawo ya hadiweya imene ndalama zimalowa ngati madzi. Inkayenda bwino kwambiri. Ha! Ndikupangira mwana wanga wamamuna chuma chimenechi. Uku kudali kuyankhula kwa a Banda kunyadira bizinesi yawo komanso za masomphenya awo amene adali nawo okhala ndi mwana wamamuna popeza kuti pa nthawiyi n'kuti alibe mwana aliyense m'banjamo ndipo a Banda ankamusamalira mkazi wawo Madalo ngati mfumukazi, amamugulira china chilichonse chimene amafuna chakumtima kwake. Komatu sikuti adali olemera kwambiri ayi, adali ndi mwayi ndithu wopeza ndalama zimene zimakwanira kufikira ku zosowa za moyo wawo. Patapita nthawi pang'ono mwana woyamba adabadwa ndipo uyu adali wamkazi ndipo adamutcha dzina lake kuti Enelesi. Komatu a Banda sadasangalale naye mwanayi. Ndipo Madalo adazindikira kuti bambowa sadakondwere popeza kuti iye wabereka mwana wamkazi. Bambo, musadandaule. Uyutu ndi woyamba chabe. Wammuna akubwera. Ndipo a Banda atamva izi, mtima wawo udakhuzumukako pang'ono kuyembekezera mwana wina. Ndipo uyutu adalibe naye chidwi kwenikweni. Patapita zaka zitatu, kudabadwanso mwana wina ndipo adapezeka kuti adali mwana wamkazi. A Banda atamva izi, chimwemwe mumtima mwawo chidatheratu ndipo adasiya kusamalira pakhomo pawo, amangokhalira kumowa ndipo amabwera usiku akununkha mowa. komanso ali ndi mkwiyo waukulu. Ndiwe munda wa nansongole basi aah! Uku kudali kuyankhula kwa a Banda kumunyoza mkazi wawo popeza kuti amangobereka ana aakazi okhaokha. Ndipo pakhomopo chimwemwe chidathawa. Ana aakazi amene adali pakhomopa amachisowa chikondi cha bambo awo. Ndipo m'malo momagula katundu mu hardware kuti shopu ipitirire chitsogolo, a Banda amakhalira kuononga ndalama zawo kwa asing'anga ati kufunafuna kukhala ndi mwana wamamuna. Ndipo patapita zaka zina zingapo, mkazi wawo Madalo adaimanso ndipo adapemphera kwambiri modzipereka amasala kudya kuti Mulungu amupatse mwana wamamuna Popeza kuti adadziwa kuti banja lake likusokonekera, ndipo zonsezi kuti zikonzeke mpokhapokha atabereka mwana wamwamuna. Ndipo tsiku litafika lokuti mkazi wao Madalo abereke, kulira kudamveka. Adalitu mwana atabadwa, koma adalinso mwana wamkazi. Ndipo a Banda atangomva izi. Sadalowe nkomwe m'chipinda cha chipatalacho. Adangoimirira pakhomo nkunena kuti, Ah! Maluwa atatu m'nyumba akakwana? Ah! Inetu ndine wamwamuna, osati wolima maluwa ayi. Uku kudali kuyankhula kwa chipseramtima kwa a Banda ndipo adanyamuka ndi kumapita. Patangotha mwezi umodzi, Madalo adadabwa tsiku lina kukubwera magalimoto ochuluka pakhomo pawo. Apatu nkuti a Banda adali atakapanga ukwati ndi mkazi wina, Chisomo, ndipo adabwera naye pakhomopo. Uyutu adali mtsikana wina amene adadzitama kuti anthu kwawo amabereka ana aamuna okhaokha ndipo adawalonjeza a Banda kuti awaberekera ana aamuna. enieni, osati awo a maluwa amene Madalo amampatsa. Ndipo a Banda atamva izi adakomedwa naye mkaziyu pofika kuti adamukwatira. Ndipo atafika naye pakhomopo adamuwuza mkazi wawo Madalo kuti alongedze katundu ndipo anyamule maluwa ake onse azipita nawo popeza kuti apeza mkazi weniweni.